hali ni caman bɔra a la caman fɛnɛ b'a la halisa ne ye sababu damadɔ de sɔrɔ fɛn nin na denmisɛnninw ka caya 31 ko nin na sa sababu damadɔ eh, n'o tɛ an ka cɛkɔrɔba minnu ye tubabu tile kɛ u caman bɛ ɲɛnamaya la halisa o o caman ma sa o u ni tubabuw jɛra tubabuw taara k'olu to yan mɔgɔ ma ban tubabuw la ka tɛmɛ olu kan ɛ eh, nka tɔɔrɔ sera u ma an ma tubabuw yɛrɛ ye yan n'an m'u kelen kelen ye indépendance kɔfɛ walima an taar'u ka jamana na indépendance waati an m'a ye an m'a ye ɔ e ma fɛn min ye n'u ma jɛ aw ma baara kɛ ɲɔgɔn fɛ e k'olu kanu ka tɛmɛ mɔgɔw kan maa minnu n'u bolo donna ɲɔgɔn bolo ne ni cɛkɔrɔba dɔ ye baro kɛ mali la walahi nansara ale kun y'u ka cuisinier de a bɛ tobili k'u ye mais u taatɔ ye verre min d'ale ma ani assiette bɔgɔlamaw don ani verre k'u taara yɔrɔ min ale y'a bɛɛ ci k'ale n'a ka denbaya tɛ dumuni kɛ tubabu ka gulɔ min verre la ale yɛrɛ ye verre wele ten de ko gulɔ min verre ne ni n ka denbaya tɛ ji min a kɔnɔ ale ye u ye a ye baara k'u fɛ mais ale ɲugur'u la an minnu n'u ma jɛ an y'an tɛgɛ sama u nɔfɛ o b'a yira ko tiɲɛ na wa ko tilara ka ɲagami ne ye 31 ko nin bila point damadɔ de kɔnɔ a point fɔlɔ ye denmisɛnw t'u ka diinɛ dɔn de fɔ an kumana nin kan an ka darisu tɛmɛnen kalan man d'an ye an tɛ fɛ ka kalan karamɔgɔ kɔni ka d'an ye ka lamɛnni kɛ o courage b'an na mais an yɛrɛ ka kalan kɛ mɔgɔ caman ma labɛn a kama walahi an caman ma labɛn a kama kalan dun de bɛ karamɔgɔ yɛrɛ lafiya kuma na walahi ne t'a la musokɔrɔba kalan ma nɔgɔya a ka gɛlɛya parce que e bɛ fɛ ka hakili jagoya de ka fɛn dɔ don yen hakili bɛ ka kɔrɔ e ko k'i k'a kɛ kura kura ye i bɛ sɛgɛn denmisɛnnin kalan fɛnɛ ma nɔgɔ parce que kulonkɛ de ka d'a ye a waati ka kulonkɛ bɔ yen ka na ni sɛbɛ ye o de bɛ denmisɛnnin karamɔgɔ sɛgɛn mais niveau bɛ mɔgɔ min na ten o ka karamɔgɔ tɛ baaraba la wa a b'i sigi dɔrɔn a b'i jɔ dɔrɔn a bɛ mawuduwatu dɔ di aw yɛrɛ bɛ taa recherche k'a dɔn Ɔ mais n'i ma kalan yɛrɛ dun? Kalanbaliya de jouer len b'an ka fɛn ninnu kan. An tɛ segin a fɔli la, an b'a fɔ ka caya walahi an ka kalan surtout africains an ka kalan. An ka kalan dɛ! Anw bɛ 31 nin fêter cogo min, i bɛ taa nansara jamana kan, a dan tɛ, ja ne yɛrɛ sigilen tɛ yen, an ta ye an taara de ka na, ale min yɛrɛ bɛ yen dun? Anw bɛ girin min kɛ 31 na, olu yɛrɛ fɛ yen a tɛ kɛ ten. Nin ɲɔgɔn tɔɲɔbaw ni nin ɲɔgɔn tɔɔrɔba ninnu t'olu fɛ yen. olu ta ye dɔrɔn n'u sera k'u ka dɔlɔ min k'u da sunɔgɔ la fo ka dugu jɛ walima ka taga don egilizi kɔnɔ k'u ka mɛsi kɛ a banna mɛ i ka tɔɔrɔ ka taa se kare kɔnɔ mɔgɔ wɛrɛ ma walima i sigiɲɔgɔn ko fɛti dɔ bɛ sen na o t'olu fɛ yen hali olu ka sigi kɔnɔ i ka loziman bɛ mɔgɔ min ta sanfɛ n'a ye mankan caya i bɛ bɔ i ka loziman na i bɛ taga kangari d'a ye k'a ye dɔ bɔ mankan na n'a ma dabila dɔrɔn telefɔni na i bɛ polisiw wele a bɔra e n'a cɛ sa a b'a ni polisiw de cɛ silamɛw tɛ dɛ mɛ ka ɲɔgɔn tɔɲɔ o ɛntɛridilen d'u fɛ yen an de b'an disi gosi ni silamɛya ye mɛ ni nin fɛti ninnu sera sigiɲɔgɔnw tɛ sunɔgɔ e yɛrɛ sɛgɛnnen don i fɛ mɔgɔ sɛgɛnnen don bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔlen don i yɛrɛ ta tɛ fɛn min ye ha e ka sunkalo seli tɛmɛna yan i ma nin ɲɔgɔnna girin kɛ seliba tɛmɛna yan i ma nin ɲɔgɔnna girin kɛ ɛ mɛ walifɛn walifɛn o ka diya ye ka tɛmɛ i ta kan ɛ bamananw ko bamanankan na n'a b'a fɔ ko julakan karisa i den ka di o ye tiɲɛ ye mɛ i den ka di n ye ka tɛmɛ n yɛrɛ ta kan ko subagaya de ko b'i kɔnɔ o tɛ den ladiya ye tuguni dɛ i den bɛ diya ye o ye tiɲɛ ye mɛ e den ka di ne ye ka tɛmɛ n yɛrɛ ta kan subagaya de ko b'i kɔnɔ ɔ an ta y'a sugu jumɛn ye an ka silamɛya seliw yɛrɛ man d'an ye ka tɛmɛ tarantiɲɛ kan tarantiɲɛ ka d'an ye ka tɛmɛ sunkalo seli kan ka d'an ye ka tɛmɛ seliba kan ko dɔnbaliya o de warala anw ma afiriki kɔnɔna la yan a filanan o de ye kasratul ikhtilat an ni ninnu donna ɲɔgɔn na ka se niveau min ma an ye caman de ta o jogo la n'o tɛ kunun yanni an ka mɔgɔw ka bɔ ka taa aventure la walima ka taa kalan kɛ kɔfɛ o y'a sɔrɔ hali ni diinɛ tun ma fanga sɔrɔ danbe min tun b'an na fɛn dɔ tun bɛ yen anw t'i ɲɛbɔ an ɲɔgɔnna fɛ afiriki bɛɛ kɛrɛnkɛrɛnyala afiriki de l'ouest mɛ kabini an ni nazaraw nana don ɲɔgɔn na tuma dɔ la an ni diinɛ wɛrɛ mɔgɔw nana don ɲɔgɔn na a diyara an ye an k'olu ka fɛla ta ka tɛmɛ an yɛrɛ ta kan kuma t'an ka afiriki de l'ouest la jogo dɔ b'an na mɔgɔ ladege ka di an ye kosɛbɛ ka ɲɛbɔ mɔgɔ wɛrɛ ka tabiya fɛ o ka di an ye a ɲuman ninnu ne ka n ka kuma kan t'o ma dɛ ti baasiba ye mɛ a ɲuman fara juguman kan wallahi ladege ka di an ye an bɛ ladege kɛ kojugu ɔ n'i ye ladege kɛ ni ɲuman yɛrɛ ye baasi t'o la mɛ ladege ka kɛ ni juguman ye e fɛ a n'i ka danbe ti bɛn a n'i ka diinɛ ti bɛn e yɛrɛ bɛ tila ka waso n'o ye i bɛ nisɔndiya n'a ye ko nin fɛnɛ kɛra sababu ye ka tarantiɲɛ ko nin k'a juguya ka sababuya kɛ an nana don ɲɔgɔn na ka se kundama dɔ ma an yɛrɛ t'an ta ni wali ta yɛrɛ bɔ ɲɔgɔn na baara nana tiɲɛ yen a sabanan maa min kan ka mɔgɔw wele ka taa trantiɲɛ dabilali ma n'olu yɛrɛ kɛra mɔgɔw suba ye ka bila a la o fana ye denmisɛnnin tɔw bɛɛ ɲagami walahi mɛ denmisɛnnin tɔw bɛɛ ɲagami koyi a kɛlen bɛ komi ni mɔgɔ min ɲɛ tɛ ko la fiyentɔ o bɛ sira ɲini na waati min a ye sira yira n na bere b'a bolo a ye ɲa n ma dɛ a ye sira yira n na n kana bin dingɛ kɔnɔ o bɛnna ni fiyentɔ wɛrɛ fɛnɛ tɛmɛtɔ ye o ko ko i ka bere bɛ min a ye bere kɔrɔta o ye bere minɛ mun ye bere minɛ o ye fiyentɔ ye mun bɛ kɔfɛ o fɛnɛ fiyentɔ ye fiyentɔ fila k'olu ka sira bɔ n'u yɛrɛ ye u ɲumanama bɛ se so wa an ta bɛ ka kɛ ten maa dɔw t'a dɔn karamɔgɔw kan ka fɛɛrɛ de kɛ ka kuma ni kunfinw ye a y'a dabila mɛ karamɔgɔ ye nidungɔ min don diinɛ kɔnɔ o cayara bi ka tɛmɛ ala ta ni kira ta kan sallallahu alaihi wasallam walahi diinɛ ɲagamina afirikɛnw bolo nin yɔrɔ de la o tɛ silamɛya ka di an ye dɛ eh? silamɛya ka d'an ye koyi e t'a dɔn ko silamɛya ka d'an ye fo n'i yɛrɛ taara n'an ka mɔgɔ ye hiji kɛyɔrɔ la i b'a dɔn o de la k'a ka d'an ye wa taasira bɛɛ ka fanga sɔrɔ an fɛ afiriki kɔnɔna na yan silamɛya diya de don nka an tɛ taasiraw bɔ ɲɔgɔn na ni mun ye paseke a dɔnniya t'an na lahi a dɔnniya t'an na o de kama ni mɔgɔ fɛn fɛn nana n'a ka taasira ye anw fɛ an bɛ girin ka don a la e kun bɛ kɔrɔlen mun na i bɛ tigɛ o la e yɛrɛ bolo kura min nana dɛ nin de ye tiɲɛ ye i bɛ i bɛ kɔrɔlen to yen e bɛ kɔrɔlen to yen o de kama waati bɛɛ taasira kɛmɛ ni mugan i b'o de ye afiriki kɔnɔ yan a bɛɛ kɔma jama ka ca i bɛ bɔ mun kalama kalo damadɔ dɔrɔn i bɛ jama camanba y'a nɔ o kɔfɛ an bɛ bɔ mun kalama dɔ wɛrɛ fana bɛ na o fana ta ni dɔ nin ta tɛ kelen ye an bɛ bɔ o la an bɛ wururu ka taga dɔ nin fana nɔ afiriki an bɛ to nin cogo de la ten fo saya k'an sɔrɔ walahi hali ni mɔgɔ bɔra an fɛ yan ko ala ko tɛ tiɲɛ ye k'aw mɛnna aw yɛrɛ kan a bɛ bato la ala min kama ko tiɲɛ t'a la ne yɛrɛ sugura a la ala tɛ yen a yɛrɛ sugura de yɔrɔ hali diinɛ bɛ boli sugu kan k'an fɛ yan n sugura a la ko ala tɛ yen e yɛrɛ bɛ bɔ mun kalama i kɔ jama bɛ sin ka caya i yɛrɛ hakili ma ten i b'i kɔfilɛ k'u ɲininka k'a kɛra cogo di aw fana nana mun na ah, karamɔgɔ komi ko ala tɛ yen a kun b'anw kɔnɔ a mɛnna ko ala ko tɛ tiɲɛ ye an ma mɔgɔ de sɔrɔ mun bɛ farinya k'a fɔ komi e y'a fɔ sa an nana don i fana ka diinɛ na n'o tɛ an sigalen bɛ na ala ko la koyi ala tɛ yen o tɛ kira yɛrɛ ye dɛ k'a fɔ dɔrɔn ko ala tɛ yen walahi i bɛ mɔgɔ sɔrɔ anw fɛ yan e t'a la san o san i bɛ dɔ mankan mɛn k'ale ye kira ye i bɛ dɔ mankan mɛn k'ale ye nabi ɲuman ye an bɛ tila nin na waati jumɛn ɛn waati bɛɛ nabi ɲuman kura de bɛ ka bɔ afiriki kɔnɔ yan ciden kura de bɛ ka bɔ afiriki kɔnɔna la yan wa n'a kumana e yɛrɛ bɛ sin k'a ka kuma kɛ manamanakan ye ko nin tɛ sɛbɛ sa mɔgɔ tɛ taa e bɛ bɔ mun kalama aw ka dugu jama tila bɛɛ taara a kɔ ne yɛrɛ kɔni t'a dɔn fɛn min ye mɔgɔw sɔrɔ o ɛ kira ko ale ye kira laban ye maa dɔ bɛ na don o don k'ale ye kira ye an bɛ da o fɛnɛ na an bɛ tila kuma jumɛn walahi bolo ɲɛsinna minnu ma ko karamɔgɔw don u ye tiɲɛni min don silamɛya kɔnɔ an ye mun kɛ silamɛw jugu ye olu m'o ɲɔgɔnna ladon parce que i dalen bɛ mɔgɔ min na n'o ye mun fɔ i bɛ tugu a kɔ bamananw ka talen dɔ bɛ yen ko kɔɔri kala de ka jugu fini ma kɔɔri fini bɛ dilan ka bɔ kɔɔri de la mɛ n'i donna n'i ka fini ɲuman ye kɔɔri foro la kɔɔri kala b'a fan bɛɛ puruti puruti k'a fusuku k'a d'i ma a ka jugu fini ma ni kala bɛɛ ye alors que fini bɔra kɔɔri de la o kɔrɔ silamɛw yɛrɛ de ka jugu silamɛya ma ka tɛmɛ an bolo ɲɛsinnen bɛ mun ma k'olu ye jugu ye n'o tɛ mɔgɔ kan ka denmisɛnnin wele ka taa 31 hali n'o y'a sɔrɔ karamɔgɔkɛ yɛrɛ ka hakilina ye 31 ko ye i kan k'i ma walahi fɛn dɔ bɛ yen hali ne b'a kɛ i kana kuma mɛ n bɛ kuma walasa n ka mɔgɔ tɔw fɔnko ɲɔgɔnya n bɛ kuma walasa n ka dɔn n bɛ kuma paseke trantiɲɛ ka di denmisɛnninw ye ni ne ko sisan k'a dagalen don denmisɛnninw bɛ kɛ n fɛ ko ye nin dɔrɔn de ye n'o tɛ e bɛ dalu bɔ yɔrɔ jumɛn na e bɛ dɔw yɛrɛ ye wajulu la k'a fɔ ko trantiɲɛ yɛrɛ ko ala yɛrɛ y'a daga kuranɛ kɔnɔ c'est ko alahu taala yɛrɛ ko la nufarriqu bayna ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun k'an tɛ différence don nabi ɲuman si ni ɲɔgɔn cɛ k'o tuma na an dalen bɛ ala la o de ye trantiɲɛ dalu ye an tɛ différence don nabi ɲuman si ni ɲɔgɔn cɛ o de ye trantiɲɛ ko kuma ye isa kelen de tun ye nabi ɲuman ye 31 yɛrɛ ka kɛ sa k'a liyelen don Isa ka bangeli yɛrɛ la parce que e bɛ k'a fɔ o mun na o yɛrɛ tɛ olu fɛ an ka ko ye ɔ komi a fɔra de ko nabi ɲuman aya laban de ye nin aya daminɛra yɔrɔ min i t'o kalan k'o fɔ kunfin ye ala ye nabi ɲuman caman tɔgɔ de fɔ yen ibrahima tɔgɔ fɔra a la ismaila fɔra isaka fɔra yakuba fɔra wal asbat o ye mɔdenw de ye o bɛɛ ye ibrahima mɔdenw bɛɛ fɔra musa fɛnɛ fɔra Ɔ Isa ka bangeli don n'i y'o de tɔmɔ k'o kɛ nisɔndiya ye k'a bɛ kuranɛ na, nabi ɲuman minnu tɔgɔ fɔra ka kɔ Isa ɲɛ, i b'o kelen kelen fɛnɛ ka bangeli don ɲini, i b'olu fɛnɛ kelen kelen bɛɛ ka tarantiɲɛ kɛ. Yanni kiyama cɛ kɔni, n ma da a la n'i na tila nabi ɲumanw ka tarantiɲɛ na, n ma da a la o, a caya fɛ i na tila a la. O tuma na e bɛ Isa kelen ta cogo di k'o ta kɛ Musa ta ye, i m'o kɛ, Ismaila ta ye, i m'o kɛ, Isaka ta ma kɛ, Yakuba ma kɛ, Ibrahima ma kɛ. Wal asbat ay al ahfad o mɔden kelen kelen bɛɛ k'a bɛɛ tɔgɔ ɲini, k'a bɛɛ ka trantiɲɛ feti. N'o y'a sɔrɔ i ye nin mun fɔ k'o de ye dalu ye tiɲɛ na, i kan k'a bɛɛ de ta. Mais e bɛ Isa kelen pe ta ta. Musa ye mun kɛ i la? Yakuba ye mun kɛ i la? Ismaila ye mun kɛ i la? Ibrahima ye mun kɛ i la? O mun y'u bɛɛ fa ye. nin tɛ dalu ye dɛ mɛ halisa an bɛ segin an ka kuma kan n'i y'a ye kuranɛ ayaw bɛ kulɔ min k'olu kɛ dalu ye kunfinya de y'an sɔrɔ walahi hali soma fana b'a fɔ k'ale ka baara kɛli dalu bɛ kuranɛ la wala fana b'a fɔ bɛɛ b'a fɔ k'a bɛ kuranɛ kɔnɔna la mɛ a bɛ fɔ yɔrɔ jumɛn afiriki parce que o b'a dɔn maa min ma kalan o de ka ca ka tɛmɛ minnu kalanna karamɔgɔw ka diinɛ ɲagami walahi o de ye tarantiɲɛ ko caya n'o tɛ an fɛ yan tarantiɲɛ ko tun b'a ka dɔgɔya kojugu diinɛ tɔnba dɔ sigira mali la 99 alimamu bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka tɔn dɔ sigi ko limama 99 a tɔn belebeleba min yɛrɛ sigira ne tun b'a la a san saba fɔlɔ walima san naani fo ka taa se duuru ma 31 ɲɛkɔrɔ 31 ɲɛkɔrɔ a karamɔgɔ tila bɛɛ an bɛ rotation de kɛ misiriw ni ɲɔgɔn cɛ ani komini wajulukɛyɔrɔbaw ni e taara ne ka misiri la ne bɛ taa e ka misiri la ni nin bɔra yen nin bɛ taga bamakɔ ye komini wɔɔrɔ de a komini wɔɔrɔ misiri bɛɛ tuma dɔ la wajulu bɛ kuncɛ kɛnɛ belebele dɔ kan karamɔgɔ tila bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen bɛɛ b'a fɔ ko tarantiyɛ ti bɛn nɔyali ti bɛn silamɛden bolo an bɛɛ kun bɛnnen don o kan mɛ an bɛ bɔ mun kalama dɔrɔn karamɔgɔ dɔw y'u fosi ka bɔ jama cɛ la ko fɛn tɛ tarantiyɛ na k'a haramuyalen tɛ kabini o kɛra dɔrɔn an ka baara kɔmasera ka ɲagami n'o tɛ an tun ye denmisɛnninw sɔrɔ hakili la denmisɛnninw kɔmansera ka ko karamɔgɔ yɛrɛ ma bɛn a la dɔw ko k'a man ɲi dɔw ko k'a ka ɲi yɔrɔ karamɔgɔ ma bɛn a la o de fana ka di kunfinw ye karamɔgɔ ka kuma mana kɛ fila dɔrɔn o y'ale fana nisɔndiyalen ye wala parce que a kɛli ka di ale ye a bɛ fɛ ka dalu dɔ de ɲini karamɔgɔ dɔ sina k'a fɔ ten ko fɛn t'a la o ye dalu sɔrɔlen y'ale bolo walahi o ye dalu sɔrɔlen y'ale bolo i bɛ dɔw yɛrɛ hali n'u y'i wele telefɔni na masala dɔ la n'i y'a jaabi a b'a ko yala karamɔgɔba naani bɛɛ bɛnna o de kan wa maliki fana o de fɔ wa k'a sɔrɔ a tɛ maliki ko kalama a tɛ shafi dɔn a tɛ amadu bun hanbali dɔn a tɛ abu hanifa dɔn a bɛ fɛ ka bɔdanin dɔ de sɔrɔ o de kama an fɛ afiriki kɔnɔna la yan fatuwa ani i bɛ karamɔgɔ cɛ la a fatuwa tɛ kelen ye dɛ i b'an ka société fana maîtriser de ka kɛ mufti ye n'o tɛ n'i danna kitabu kɔnɔ ta ma o b'i bila fili la yan dɛ walahi n'i ma afiriki société maîtriser dɔrɔn walahi o b'i lafili n'i ka dɔɔnin dɔw b'i wele u bɛ fɛ ka kuma de don i da ka kuma don i da e filɛ ka nin mun fɔ nin maliki fana ko tan de wa shafi ko tan wa ne ko aa malikiya de y'a fɔ ko haramu don n'o tɛ shafiya la ko a bɛ se ka kɛ shafiya yɛrɛ ye tawakufu de kɛ ale ko ko a tɛ kuma mɛ amadu bun hanbali o kɔni ko ko baasi t'a la ko ko wala ne ko mago bɛ nin yɔrɔ de la o amadu bun hanbali ta nin dɛ o yɛrɛ de ka ɲi i m'a ye o de kama n'i yɛrɛ bila détail la dɔrɔn i bɛ taga coronin kɛ walahi i bɛ coronin kɛ kelen fa tigi ye dɔrɔn a banna e yɛrɛ b'a dɔn n'a y'a kɛ kɔnsekansi b'a la a ka jugu kana fɔ i b'a dabila kana da yɛlɛ dɛ karamɔgɔ minnu bɛ ka trantiɲɛ daga bi i b'a mɛn a dɔw yɛrɛ ka kuma na Denmisɛnninw ka nisɔndiya la dɔrɔn ko baasi t'a la, sanyɛlɛma don. Ko mais u kana gulɔ min, u kana lɛsogo ɲimi, u kana jɛnɛya k'a don. Ale bɛ nin de fɔ. Ɛ maa bɛ se ka ba kunkolo daga k'a naji haramuya wa? Ɛ? Ba kunkolo dunni baasi t'a la mais i kana naji min, o bɛ se ka fɔ wa? N'i ko 31 dagalen don kaban, a banna. 31 n'a nɔfɛ fɛn bɛɛ daga, a bɛɛ daga. n'i ko trantiɲɛ dagalen don jɛnɛya min bɛ k'a kɔnɔ o daga gulɔ min bɛ min a kɔnɔ i y'o daga fɛn fɛn bɛ k'a kɔnɔ baara jugu la e y'a bɛɛ daga o de ye karamɔgɔw siran ni karamɔgɔw k'a haramuyalen n'e nan'i yɛrɛ ta ka bɔ karamɔgɔw cɛ la ko fɛn t'a la denmisɛnninw bɛ fɛn o fɛn kɛ a kɔnɔ ala sɔsɔ la i sigi n'a ye sini walahi ala b'i ɲininka a la parce que a bɛ dɔw ɲɛna ko diɲɛ dan ye an ka diɲɛ nin de ye ko fɛn wɛrɛ t'a kɔfɛ koyi hali karamɔgɔ kunda jama bɛ girin na i nɔfɛ an'i bɛ ka mun fɔ ko tiɲɛ don kelen tɛ dɛ parce que an fɛ afiriki kɔnɔna la mɔgɔ bɛɛ tɔrɔnpelen don ni jama ko nin de ye n'o tɛ sɛtɛnɛ kɔ jama man ca n'an bɛɛ ta ye o ye sɛtɛnɛ ta kɛ tiɲɛ ye a sɛtɛnɛ kɔ jama man ca n'an bɛɛ ta ye diɲɛ kɔnɔ bi maa bɛna se maa miliyari seegin ma adamaden bɛ dugukolo sanfɛ miliyari seegin silamɛ tɛ miliyari fila dafa o b'a yira o jama de ta ye tiɲɛ ye silamɛw ta tɛ tiɲɛ ye wa jama kɛlen don k'aw marasa jamako ma fɔ koyi ala ka hakili ɲuman d'an ma a naaninan o ye an ye ala y'an fatani ka bɔ mɔgɔ minnu na karamɔgɔkɛ y'a kalasa kuranɛ y'a la jani da sera dɔw ma a ye ninnu to yen an dɔw tɛ ala y'an fatani ka b'o la mɛ o kanu b'an dusukun na kojugu walahi afirikɛnw yɛrɛ de ye nansaraw kanu an y'u kanu an y'u kanu ni fɛn fɛn bɔra tubabu la a bɛ anw influence ka tɛmɛ ni mun bɔra silamɛ jamana dɔ kan walima an yɛrɛ fɛ yan n'i ye fɛn fɛn ye ko nin bɔra Ameriki nin style Amerikɛn ye style italiyɛn de ye nin faransɛ ye nin ye o bɛ min anw na ka tɛmɛ n'i ko ko nin bɔra sawudi i ko nin bɔra indonezi nin bɔra sudan nin bɔra mali la nin bɔra côte d'ivoire nin bɔra senegali an tɛ valeur ba don a la mɛ nin ye style italiyɛn de ye a banna an bɛ barika min don o la an t'o don yɔrɔ si t'a la hali n'olu ma kɛ silamɛ ye o b'a yira k'a fɔ mɔgɔ wɛrɛw ka lahalaya nin an y'u kanu an y'u kanu ala kira dun ko salalahu alayihi wasalam maa fɛn fɛn n'i yɛrɛ ladege ni maa wɛrɛ k'i kɛra dɔ ye dɛ man tashabbaha bi qawmin fa huwa minhum maa o maa n'i yɛrɛ ladege ni maa wɛrɛ k'i kɛra o ye an ye nansaraw ladege de kojugu walahi an kɛra u fɛ n'o tɛ an ka nin kuwafiri ninnu e k'a lajɛ a bɛɛ kɛra nansaraw ta ye n'an ye mun ye balontanna kun dɔnkɛla dɔnkilidala o de ye tiɲɛ ye o de ye tiɲɛ ye hali u ka donfini o ye anw influencer bi ka tɛmɛ an yɛrɛ ta kan nansara ka donfini tele yɛrɛ la e bɛ dɔnkɛla dɔ ye a b'a ka dɔn kɛ ni fini de ye a bɛ stade dɔ de la walima a bɛ saliba dɔ de kɔnɔ dɔnkɛ fini ale yɛrɛ ye dɔnkɛla ye dɛ ni dɔn banna i tɛ nin fini y'a la tuguni a b'o bila n'a bɛna taa kare kɔnɔ walahi a bɛ fini wɛrɛ de mɛ afiriki n'an y'o ye la ka dɔn kɔni kɛ ka ban a banna o y'o sanga wulilen de o dɔnkɛ fini nin an b'o de don ka yala n'a ye hali tɔw bɛ fini min don k'u da n'u bɛn'u da sunɔgɔ la yɔrɔ olu ka dali fini b'a dama hali n'u bɛn'u da o o fini min n'a b'i da dɔrɔn a b'o don a ka chambre principale ni salon kɔnɔ ani ɲɛgɛn kɔnɔ a banna o fini nafa y'o dɔrɔn de hali tubabukɛ tɛ ye jardin kɔnɔ n'o fini ye o fini minnu bɛ na yuguyugu la an fɛ yan i bɛ dɔ fɛnɛ parilenba y'o la kare kɔnɔ ka tɛmɛ dalifini ah cɛ y'a ka a b'i da ni fini min ye ka sunɔgɔ e y'o kɛ parila ye e eh, farafin dɔw b'an faga koyi walahi u dɔw b'an faga e eh, mɔgɔw ka dali fini e y'o kɛ parilikɛlan ye nansaraw kanu kama n'u ladegeli kama a tɛ dɔ bɔ nin na kira ye mun fɔ k'an bɛna tugu u kɔ siburu ɲɛ kelen siburu ɲɛ kelen u man'u siburu da an b'an ta da n'u y'u nɔnkɔn da an b'an nɔnkɔn da kira ye mun fɔ laban na walahi siranyafɛn don k'ali n'u donna kooro wo kɔnɔ k'an bɛ tugu u kɔ a tugun ye kɛra cogo min na sisan an bɛɛ ɲɛ b'a la an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛni kɛra nin fɛnɛ kɛra sababu ye ka ko ninnu caya a duurunan o de ye fikiratu tasawi bayinal adiyan a fɔ ko diinɛ bɛɛ ye kelen ye karamɔgɔ yɛrɛ donna o kumaw la an bɛɛ ye kelen silamɛ kereciyɛn yahudiya k'a bɛɛ ye kelen e min b'a fɔ bi ko kelen yɛrɛ tɛ e de bɛ kɛ maa jugu ye bɛɛ bɛ kɔlɔsi i la silamɛ an kana an yɛrɛ nɛgɛn kelen tɛ dɛ walahi kelen tɛ alahu taala ko ko inna diina inda allah al islam diinɛ min bɛ considérer ala fɛ yen k'o ye silamɛya de minnu bɛ dɔ wɛrɛ la minnu tɛ silamɛ ye aw lagosi kan tɛ dɛ an den minnu bɛ ka ɲɛbɔ aw ka diinɛw fɛ a bɛ anw n'olu de cɛ aha diinɛ min bɛ yen ni ɲininkara a la i kana maloya a la i k'a fɔ silamɛya mɛ silamɛ den yɛrɛ bɛ maloya ni silamɛya ye ɛ ni maloya yɛrɛ tɛ an bɛ kɛ taa ka silamɛ denmisɛnnin ye ka silamɛya taamasiyɛn dɔ y'a la a man ca i b'a kunkolo jololama de y'a kunna fini minnu b'a la i t'a miiri fiyewu ko silamɛ i t'a miiri mɛ i bɛ zifu den ye hali zifu fitinin eh, nin lajɛ an taara ninnu ka jamana kan n'o ye jani ninnu 2018 an jiginna yɔrɔ min yɛrɛ la o kɔ donnen don zifu yɛrɛ ka sinagogu de la u ka misiri an jatigila kɔ donnen don a la hali u ka zifu denmisɛnnin fitininw i b'u ka turukalanin jiginnen u tama fɛ u ka coiffure sugu dɔ bɛ yen kunsigi u b'a lajigin ka na f'u tama na hali denmisɛnnin fitinin u ka chapeau noir b'a la n'i y'a ye dɔrɔn i b'a dɔn ko nin ye juif ye o ma maloya u ka taa sira la fiyewu mɛ ka silamɛ denmisɛnninw yɛrɛ lajɛ ka an lajɛ silamɛya taamasiyɛn jumɛn bɛ yen ko n'an selila misiri la n'i y'a dɔn ko silamɛ don n'o tɛ a tigi ye cogo k'a dɔn n'a ka donfini ye k'a dɔn n'a tagama cogo ye a kan ka jogo min présenter mɔgɔw la k'a dɔn n'a ye a maloya b'a la hali avion kɔnɔ kuma dɔ la dɔ b'i sigi ni seli juru ye a tɛ seli a maloya b'a la walima an taara salle dɔ la dɔrɔn a tɛ seli parce que ko n'i kelen wulila sisan ka seli ko bɛɛ bɛn'i lajɛ mɔgɔ bɛn'i kelen pe de kɛ nin ye bon bɛɛ a bɛ to de miiri miiri la kunkolo la dɔrɔn seli wagati bɛ tɛmɛ a sigilen ka taa la avion kɔnɔ chrétien dontɔla avion kɔnɔ a t'a ka seli kɛ wa père fils saint esprit a t'a a kɛ wa n k'a bɛ seli de la o ye nka min ye silamɛ e bɛ malo i ta la i tɛ seli yɔrɔ si la e kelen pe n'i bɛ yɔrɔ la de i bɛ seli mɛ ni jama ɲɛ bɛ e la dɔrɔn i bɛ maloya n'a ye o tuma e ka diinɛ tɛ diinɛ ye nin hakilina nin ko de fana nana juguya denmisɛnw ni ɲɔgɔn cɛ karamɔgɔ de y'a las'u ma an bɛɛ ka dɔ ta ɲɔgɔn ta la a bɛɛ ye diinɛ kelen ye o tuma na ninnu kana an lagosi an fana kan'u lagosi o kɛra sababu ye 31 ye fanga sɔrɔ noël fana ye fanga sɔrɔ a dɔ wɛrɛ ye mun ye hubbu duniya wa nisiyanu lakhira diɲɛ kanu donna dusukun na kojugu kiyama mɔgɔw kɔmansera ka ɲina kiyama kɔ wallahi n'i y'anw hakili jiginnen ye kiyama la saya de kɛra ni saya kɛra du kɔnɔ don min na an bɛɛ hakili bɛ jigin kiyama la parce que e yɛrɛ bolo saya mɛlɛkɛ min nana aw ka su ni minɛ a ma taa yɔrɔ jan na a jɔlen don duda la n'o fana kɛra sa i bɛ seli i bɛ sun alahu akibaru i b'o de fɔ wallahi janaja dɔ kɛnɛ kan dɔ ma deli k'ale kɔlɔsi minɛ mɛ ni saya kɛra dɔrɔn i bɛ kɔlɔsi de y'a bolo a b'a latɛmɛ tɛmɛ dɔrɔn a b'a latɛmɛ tɛmɛ a dɔw yɛrɛ b'a ka kɔlɔsi kisɛ latɛmɛ ala a tɛ ka fɛn fɔ parce que a yɛrɛ bolo saya mɛlɛkɛ jɔlen don k'i ɲɛ boso a la de n'i m'i jija n bɛ taa n'i fana ye n'o fana kɛra a b'i cɛsiri sa kɔlɔsi bɛ minɛ zikuru bɛ kɛ kuranɛ bɛ kalan mɛ n'o waati tɛmɛna ka ban dɔrɔn a banna i t'a ye misiri la tuguni i t'a ye ala ko fɔyɔrɔ la k'an ye diɲɛ kanu dɛ wallahi diɲɛ kanu de y'an sɔrɔ ala diɲɛ kanu de y'an sɔrɔ maa fɛn fɛn bɛ miiri dayɔrɔ la anw ye fɛn caman don diinɛ kɔnɔ n'i bɛ siran kiyama ɲɛ wallahi i t'a don a la mɛ diɲɛ kanu y'an sɔrɔ dɛ karamɔgɔ yɛrɛ mana kɛ diɲɛ kanuna ye an t'a dɔn kunfin ta bɛ bila yɔrɔ min na sa fɛn dɔw bɛ yen hali n'a ma haramuya n m'a fɔ a ma haramuya dɛ mɛ hali n'a ma haramuya a bɛna wolo kojugu min na o kama karamɔgɔw man kan tɛ ka a publicité kɛ aw man kan tɛ k'a fɔ mɔgɔw ye ko fɛn t'a la 31 kɔlɔlɔ ka bon dɛ kasara belebele caman de b'a nɔfɛ mɛ ni an ma nin si jateminɛ parce que diɲɛ diyara an ye